an bɛna yira aw la cogo min na plansiw n'o ye dugukolo fan dɔ lawulilen ye sɛnɛ kama bɛ dugukolo labalo cogo min na walasa ka sɛnɛfɛnw ani nakɔ kɔnɔfɛnw falen plansiw n'o ye dugukolo fan dɔ lawulilen ye sɛnɛ kama bɛ dugukolo ka kɛnɛya matarafa cogo di walasa dugukolo ka kɛ dugukolo ɲuman ye a ka kɛnɛya ka kan ka matarafa ani k'a kɛ dugukolo labalolen ye walasa nakɔ kɔnɔfɛnw ka falen kɛnɛya la u mago bɛ se yeelen ji ani balofɛn misɛnmisɛnnin dɔw la u bɛ balo dugukolo kɔ kan k'a ta dugukolo santimɛtiri tan ka taa bila santimɛtiri mugan kɔnɔna de la dugukolo ɲuman ye dugukolo ye min ni nɔgɔ kɛmɛ k'a labɔ kosɛbɛ o nɔgɔw bɛ sɔrɔ fɛn tolitaw de la i n'a fɔ furabulujalanw fɛnɲɛnɛmani suw ani bo dugukolo kɔnɔfɛnw ye fɛn tolitaw kabakuru misɛnw bɛlɛ ji ani fiɲɛ fɛnɲɛnɛma wɛrɛw fɛnɛ bɛ a kɔnɔ i n'a fɔ fɛnɲɛnɛma misɛnninmisɛnninw minnu tɛ se ka ye ɲɛ la n'o ye bakteri ani champignon o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɲɛnɛmani fitinin wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen i n'a fɔ tumumisɛnninw fɛnɲɛnɛmaniw kili dugunogo bugubaga ani dugumɛnɛ nin fɛn kofɔlen ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan de bɛ kɛ sababu ye k'a yira ko nin fɛn kofɔlen ninnu bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don hali kɔtɛ fɛnɛ b'o la nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan de bɛ kila ka dugukolo lakuraya k'a ka kɛnɛya ni a ka sumaya sabati k'a lafɛrɛ k'a basigi walasa ka falenfɛnw falen nɔgɔya la dugukolo ɲuman sɔrɔli sinsinnen don nin baara kofɔlen ninnu bɛɛ de la mun b'a to ka sɛnɛ kɛ ni plansiw ye ni o ye dugukolo fan dɔ lawulilen ye sɛnɛ kama bɛ dugukolo to kɛnɛya la sani plansiw bɔli cɛ dugukolo kɔnɔna ye bɔgɔ nɔgɔman de ye sentɛmɛsiraw bɔtɔ o de b'a to dugukolo nafama yɔrɔ bɛɛ bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ sɛnɛfɛnw falen yɔrɔ la nafaba de bɛ bin kɛli la sentɛmɛsiraw fɛ sabula o bin olu de bɛ ji mara i n'a fɔ sifɔn walasa ka dugukolo sumalen to ani ka ji sen sumaya sanba nalen kɔfɛ walasa ka dugukolo kisi cɛnni ma fɛnɲɛnɛma misɛnninw fɛnɛ bɛ balo bin de la fɛnɲɛnɛma kumabaw fɛnɛ bɛ balo o fɛnɲɛnɛma misɛnnin ninnu de la nin fɛnɲɛnɛmaninw bɛɛ de b'a to bin o bɛ toli ka kɛ nɔgɔ ye o wagati de la an bɛ se k'a fɔ ko bin minnu kɛra sentɛmɛ siraw fɛ o bin o de yɛlɛmana ka kɛ nɔgɔ ye dugu nɔgɔw ni bugubagaw bɛ sentɛmɛ sira minnu bɔ dugu kɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka ji ni fiɲɛ bolili nɔgɔya ka falenfɛnw diliw dɛmɛ ka sira sɔrɔ fɛn tolitaw tolilen kɔfɛ o de bɛ dɔ fara dugukolo ka nɔgɔ nafamanw kan sɛnɛfɛnw ka yiriwali tɛ taa o de kɔ azɔti bɛ baara kɛ sɛnɛfɛnw furabulu jiriwali la fɔsifɔri bɛ baara kɛ sɛnɛfɛnw diliw jiriwali la potasiyɔmu bɛ baara kɛ yiridenw jiriwali la nka fɛnɛ kalsiyɔmu maɲiziyɔmu ani fɛri nafa ka bon sɛnɛfɛnw yiriwali ani a ka kɛnɛya la falenfɛnw bɛ dugukolo dɛmɛ a ka baara ni a lakandali la cogo di Sɛnɛfɛnw falenli kɔfɛ u bɛ dugukolo kisi ani k'a tanga tile ani fiɲɛ tɔɔrɔ ma sɛnɛfɛnw kunyanfan ni o ye a furabulu ye o ni tile bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o waleya de bɛ kɛ sababu ye ka sukoro dilan k'a lase sanpiyɔnw ani bakteriw ma dugukolo kɔrɔ sɛnɛfɛnw bɛ sukoro min lase sanpiyɔnw ni bakteriw ma o nɔ la olu fɛnɛ bɛ sɛnɛfɛnw dɛmɛ k'a labalo o jɛɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni u bɛɛ ka nafasɔrɔda b'o la o de bɛ wele ko symbiose ji ni balofɛn minnu bɛ sentɛmɛsiraw fɛ walasa sɛnɛfɛnw ka se k'u lasɔrɔ u bɛ u diriw de lasama o dili ninnu fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo sinsin ani k'a kisi sanba ka cɛnni nɔ ma sumanw bɔli kɔfɛ dili minnu bɛ to dugukolo kɔrɔ olu de bɛ toli ni ka kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ dugukolo labalo ani k'a fɛnɲɛnɛmaw labalo sɛnɛfɛn dɔw lili bɛ se ka taa fo kilomɛtiri caman la o dili ninnu tolilen bɛ nɔgɔ min lase dugukolo ma o man kan ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye sɛnɛfɛn buruburu minnu bɛ to dugukolo kɔnɔ ni a ka ca an bɛ se k'a kɛ nɔgɔ dingɛ kɔnɔ n'a man ca fɛnɛ an bɛ se k'a ta k'a kɛ sentɛmɛ siraw kɔnɔ sani sɛnɛ wɛrɛ kɛli cɛ o nɔgɔ bɛ se k'a labɔ k'a kɛ dugukolo sanfɛ k'a sɔrɔ an m'a caya ɲɔgɔn kan walasa ka dugukolo lakisi ka sɔrɔ ka baarakɛta tɔ to fɛnɲɛnɛmaninw ma ni fɛɛrɛ minnu sɔrɔla nakɔ kɔnɔ baara la ni o ye plansiw ani ka bin da sentɛmɛsiraw fɛ bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo labalo ni k'a sɔrɔw yiriwa fo sigiyɔrɔma saba ka tɛmɛ fɛɛrɛ kɔrɔlenw kan nafaba de bɛ plansi bɔli la ni o ye ka dugukolo fan dɔ lawuli sɛnɛ kama a bɛ dugukolo kɛrɛnkɛrɛn a b'a to dɔ bɛ bɔ nɔgɔ kɛta la min b'a to an bɛ se ka nɔgɔ mara a bɛ sɔrɔ yiriwa ani sɛnɛfɛn ɲumanw sɛnɛli